ee aw fa ye min fɔ aw y'a mɛn kɔni k'aw tulo jalen nka ne ye maa caman mara min ka jugu ni aw ye ko karaki wa n t'a dɔn karatɔ de n t'a dɔn o ye maa min y'aw la nka ne de ye karaki fagalan ye aw jamalen tɛ a ye taa kaye ɲini ka na n'a ye e ka kaye bɛ min ne b'a bila firigo sanfɛ ko mun e ta min tɛmɛ ka taa n ta ka na Ne b'aw don da la yanni k'aw fa segin ka na yan ma da la ni ninnu ka kɛnɛ o aw bɛna n sɔrɔ yan aw bɛ mun de ɲini
ne ma kaye ye dɛ e ma mun ye ne ma kaye ye o e ma kaye ye o ŋa e bɛ taa ekɔli la cogo di Ne b'a bila firigo sanfɛ de tɛmɛ i k'i sigi ɔhɔn e ka kaye bɛ min ne k'a ɲini nu e ma bɔ ni sagi ye so kɔnɔ ka ban

aw ka ko n b'a dɔn kan ka min kɛ aw kalanni ɲɛ ɲuman ɲuman a bɛ ne kɔnɔ nin bila sagi kɔnɔ bi ye don jumɛn

aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. aw ni ne
an b'a lajɛ jɔn ye karamɔgɔ jɔn ye kalanden a y'aw ka minɛn fara ɲɔgɔn kan aw ka taa nka sini ne ka n'a sɔrɔ tableau ma labɛn ko kaye ma bila ordre la o mana fara min na aw ni ne an b'o fɔ ɲɔgɔn ye
n'a bannen an bɛ se ka taa da sini n ka n'a sɔrɔ baara ma kɛ n ka n'a sɔrɔ kayew ma labɛn o bɛ fara min na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye

voilà n b'a fɛ i ka cours d'u ma u tulo jalen don kosɛbɛ
u tulo jalen don an ye denmisɛnnin caman de ye kadiri mhm. minnu tulo jalen don ni mhm. ninnu ye kana jɔrɔ o la yɛrɛ u tɛ foyi la so kɔnɔ yan da ka sunɔgɔ kɔ u bɔra ekɔli la u y'u ka sagi bila u da u tɛ foyi la yan da ka sunɔgɔ kɔ kana jɔrɔ o la nin y'o bannen pewu ok a kɛ i n'a fɔ o kɛlen don ka ban ok ok gawo e ka cours kɛ wari yɛrɛ ye joli ee bon e ni ne ɲɔgɔn cɛ la kɔni i yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn i ka 30 mille d'a ma an ka se ka baara kɛ n'o ye ok 30 mille u mɔgɔ fila non u y'u fila bɛɛ kalo la dɔrɔn ok donc a bila i kun na kalo o kalo i ka 30 mille o latigɛlen don ala fɛ ka ban
mais u tulo jalen don non kana jɔrɔ o la ni ne n'u yɛrɛ ɲɛ dara ɲɔgɔn kan u b'a dɔn ko monsieur dɔ bɛ ka cours sinon nin tun ye ne yɛrɛ bɔtɔla de ye ka taa baarakɛyɔrɔ la nka ala y'a kɛ i nana bɛn a ma déjà que u fila bɛ yan n b'u wele ka na wele wele ok o de ka gɛlɛn u wele ka na jinɛ karaki ee e jinɛ e karaki

donc ni ne ka cours kɛ monsieur désormais ni ne bɛna cours daminɛ o kunna cours bɛ daminɛ monsieur bi baara ka to lundi la lundi wa yɛrɛ tun ma pɛrɛn cours kama yɛrɛ lundi wa est ce que wa kɛnɛ bi san san monsieur voilà mes deux enfants donc cours bɛ daminɛ bi